mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo this is comrade ntanyiwa on limpopo fm program ija imene timaitchula nkhanga zaona muli bwanji amalawi m'madera osiyanasiyana tidziwa ambiri tinali kuyembekezera kuti timve zokhuzana ndi ma demonstration aku mzuzu ma demonstration aku lilongwe komanso ma demonstration aku zomba choncho amalawi ndabwera kuti ndikuziwiseni nkhani ya ma demonstration aku mzuzu ma demonstration aku mzuzu alephereka chifukwa chonena kuti ndrama za nkhaninkhani zinaperekedwa kwa mavenda kuti asapangise ma demonstration komanso azikuluakulu oyang'anira kumsika machairman amavenda anapasidwa ndalama zimene zalepheresa ma demonstration ku mzuzu kusonyeza kuti azathu aku mzuzu zawo zikuwayendera mavenda aku mzuzu zawo zikuwayendera akumva kukoma ndi bomali choncho ku mzuzu ma demonstrations alephereka chifukwa chonena kuti azikuluakulu amene amayendesa za ma demonstration ku mzuzu Onse anakomedwa ndi kulandira ndalama. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti awa ndi ena mwa mavenda amene a Richard Chimwendo Banda amayankhula kunena kuti venda si munthu wovuta yayi. Venda iye amangofuna akamapita ku nyumba apite ndi chokudya chokha cha lero. Venda alibe tsogolo. Venda samadandaula olo alibe nyumba olo azigona mu msika momwemo ndi zimene taziona lero anthu aku mzuzu olo atamagona mu msika olo osamapita ku nyumba alibe nazo ntchito chifukwa chimene akufuna iwo ndi chokudya cha lero chimene amanena a richard chimwendo banda pamene mavenda aku lilongwe iwowotu amaganizira za tsogolo la ana awo kuti kodi nanga ana athu mawa azadya chani nde mavenda aku lilongwe tili ndi mitundu iwiri ya mavenda mavenda amene amafuna kupanga tsogolo la ana awo ndi mavenda aku lilongwe mavenda aku blantyre komanso mavenda aku zomba ndi amene amapanga tsogolo la ana tsopano mavenda aku mzuzu iwowo akungoyendera yonoti Mwanayo wabadwa nayenso azaonanso kuti apanga bwanji za tsogolo lake ndi zimene taziona lero this is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM kunali ma demonstration ku Lilongwe ndipo ma demonstration a ku Lilongwe anayamba bwinobwino anthu anayamba kuyenda bwinobwino koma mmene tinayankhulira chigawo chakumasana kunena kuti anyamata a chipani cha mcp a dala kadula a monile makina a eric pakamisa ndi anyamata ena onse akwa msundwe kwa mpingu anavala mayunifolomu ngati apolisi kupita kukaopseza anthu ndikunena pano amalawi ndi zomvetsa chisoni ndikulandira malipoti kunena kuti pali anthu pafupifupi 57 amene akhapidwa ndi anyamata a mcp pali anthu pafupifupi 57 amene avulazidwa ali ku chipatala ena osanapite ku chipatala chifukwa anavulala mongogwa kukhala ndi mabruises chonchonso ma demonstration akulilongwe anathera pa njira sanayende bwino anafika ku parliament anali anthu ochepa choncho anthu amene anafika ku parliament anabwezedwa anauzidwa kuti sanasatire ndondomeko zabwino za ma demonstration ndikudabwa kunena kuti mavenda aja akulilongwe analolezedwa ndi kupanga ma demonstration ndipo panalibe munthu wosokoneza zimene zikusonyeza kuti zikukhala ngati ena mwa mavenda ndi amene amapatsidwa zikwanje kuti azipanga chisokonezo koma pamene pajapo anayiona kuti gemu ivuta achikwanje ndi achikwanje Ziyenda bwanji? Amenewa akhoza kuyenderana m'manyumba ndikukatemana momwemo. Nchifukwa chake ma demonstration a ma vendor a ku Lilongwe okhuzana ndi Kaunjika anayenda bwino bwino. Ma demonstration a lero ku Lilongwe athera panjira. moti sitikudziwa zonena kuti kodi mawa kuthe bwanji chifukwa anthu amene avulazidwa akunena kuti apanga zotheka kuti abwezere this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm

pamene anthu amasonkhana ku ma demonstration a ku zomba ndiye ndinakumana nawo ndikuwafunsa chifukwa ndinaona zinthu ziwiri zodabwika kunena kuti anthu anasonkhana bwinobwino koma kuti auyende ulendo umakhala ngati wamangidwa nde ndinayitana ndikuwafunsa mafunso awiri atatu kuti tamvatu ku mzuzu kuti anthu alandirako makobiri nkutheka kuzomba kuno kuti mwalandiranso mwina makobiri nde iwowa ndinacheza nawo motere Uh, mwaswera bwanji chigawo cha kumadzulo amalawi nonse monga mudziwa chigawo cha kum'mamawa tinayankhula ndi bambo kasambwe amene tinali nawo kuno ku zomba uh, ku nkhani yokhudzana ndi mademonstration a ku zomba komano nthawi imene anthu amasonkhana kuti ma demonstration ayambe kunachitika zinthu zina zazizizi ndiye ndimafuna bambo kasambwe talongosolerani amalawi ambiri anadikirira kuti aone za ma demonstration akuzomba kuti kodi ma demonstration achitika kapena sachitika nde anadabwa kunena kuti palibe china china chilichonse chimene chikuchitika chakuzomba nde ine kuti ndiyankhule ndekha ndizaoneka ngati ndikunama komano ndinapeza a kasambwe kuti alongosole chachitika ndi chani kuti ma demonstration ayimisidwe
Ah, kuno ku zomba anthu anasonkhana kwambiri mwa unyinji moti madera onse chikanda primary onse pondabwino chancellor college chinamwali ndi madera ena onse anthu anasonkhana ndithu

Ehe. Ku ofesi ya DC ananena kuti chani?
Kumene komweko ananena kunena kuti ah, pa nthawi imene amapita ndi makalata atcheyamani a msika wazomba amene amapita ndi makalata kuti akasainire nthawi pa nthawi imene a DC kunalibeko kunali otsatira pambuyo pa a DC ndi ameneyo ndi amene akhala asanapange dongosolo loyenerera
chabwino kapena ndinene kuti nanunso mwalandira ndalama ngati mmene apangira anthu aku mzuzu
iyayi kunoko palibe kulandira ndalama iyayi kunoko palibe kulandira ndalama iyayi palibe china chilichonse cha ndalama ndipo ndi umboni wokwanira kuti anthu sanalandire ndalama iyayi komano asidi ndondomeko ya makalata imene yapangitsa zimene zolondita
zikomo kwambiri bambo chisenga Ah, awa ndi bambo chisenga amene tinayankhula nawonso chigawo cha kum'mamawa nthawi imene timakumana pamene anthu amakonzekera ma demonstration tamva mmene ayankhulira kunena kuti ma demonstrations analephereka chifukwa cha ndondomeko zina zimene sizinayende bwino kuzombako koma mademonstration achitika lachinayi likubwerali ndithokoze bambo chisenga chifukwa chakucheza nanu chigawo chakumadzulo kuno
zikomo kwambiri moti apolisi anali konsekonse monse mofunikiramo anali ogawidwagawidwa ndithu ena anali pa eh, pa matawali apa pa kwa chafandi ena anali pa kangaroo mmene amakhala ngati kuti mademonstration akamachoka mgombamo amakhala kuti akathera mmenemomo ndiye apolisi anali atachita kale eh, pati mmenemomo kuti akapereke chita chitetezo ndithu komano lachinayi zikuti zitani kuti mademonstration alipo ndithu zikomo kwambiri ndithokoze chifukwa chowalongosolera amalawi
zikomo kwambiri amalawi umo ndi mmene zinathera ku zomba kunena kuti mademonstration ayimikidwa mademonstration achitika lachinayi

mwaswera bwanji nonse azipani zotsutsa a udf mwaswera bwanji komanso mwaswera bwanji a utm mwaswera bwanji a dpp mwaswera bwanji a aford ndimafuna ndidziwe chigawo chakumadzulo kuno kunena kuti kodi amalawi mukuwaganizira zotani inu azipani zotsutsa amalawi mukuwaganizira zotani inu azipani zotsutsa kodi azipani zotsutsa zonena kuti mdziko muno munabwera a electoral commission aku mozambique mukuzidziwa zonena kuti kunabwera a electoral commission a ku mozambique kuzaphunzisa anzanu kaberedwe ka smartmatic machine inu mukuzidziwa azipani zotsutsa ngati mukhale mukugona muzagwirisa malawi fuwa la moto musaone kuchuluka kwa anthu kumene kukubwera m'misonkhano koma a mcp akupanga chothekera china china chilichonse kuti iwowo azawine masankho chimenetu akupanga mcp chifukwa cha imfa ya a klaus chilima imene ijayo akamagona amadziwa zonoti izabweresera azikuluakulu ambiri amu cha chipani cha mcp mavuto so akupanga kuthekera kwa mtundu wina uliwonse kuti azawine chisankho chifukwa akudziwa kunena kuti ambiri akathera ku ndende ndiye ndimafuna ndidziwe inu makomishona a dpp inu makomishona a utm makomishona a aford mukudziwa zonena kuti kunabwera oyendesa chisankho aku mozambique ndipo anakakumanirana ku sanjika zimenezi mukuzidziwa nkhani yokhumudwitsa ndi nkhani yomvetsa chisoni kwa vumbwe ku mountain view kuli banja lina kumene koko likukakamiza mwana wa mnyumbamo likukakamiza mwana wa mnyumbamo nkhaniyi ndikufuna a social welfare nkhaniyi Nkhaniyi ndikufuna a social welfare mukhale serious ndi nkhani imeneyi mukaimva inu amene mmayang'ana za maufulu a ana ndikufuna mupite kumeneko inu mmapanga za jenda ndikufuna mupite kumeneko kwa vumbwe kwa vumbwe ah, m'mudzi mwa mthikira m'mudzi mwa mfumu mthikira muli bambo wina ndi mayi wina amene akukakamiza mwana amene abambowo anampeza ndi amayiwo kuti azigona nawo limodzi kuti amukhwimire mwanayi wakhala akukumana ndi mavuto amenewa kuyambira ali standard 7 lero mwanayi ali form 1 ali pa secondary school ija ya vumbwe day secondary school dzina lake la mtsikana ameneyi ndi fasireni sawerenga ndikanapempha asawerenga ngati ali moyo mupite mukamtenge mwana wanuyu mumsamale nokha apo ayi ngati muli ndi azibale anu amene angakwanitse kumusamalira mumuchotse m'manja mwa amene anali akazi anu Mwanayi akukakamizidwa tsiku ndi tsiku kuti azigonana ndi abambo a m'nyumbamo ndi cholinga chonena kuti amukhwimire. Ndiye ndikupempha kunena kuti amene timaona za maufulu a ana tiyeni tipite kwa vumbwe tikhoza kukafikira ku sukulu imeneyi vumbwe day secondary school tsiku limene amakhala mwanayi mklasi mukafunse dzina lake ndi fasireni dzina lake mwanayi ndi fasireni dzina lake mwanayi ndi fasireni sawerenga fasireni sawerenga kuti mukumane naye akuwuzeni nkhawa zake ndipo ndikufuna ndipemphe bambo amene mukupanga zimenezi mukuyenereka kuchepesa apolisi nkhanizi akuzidziwa koma sakufuna kutengapo gawo afumu a mmuzi a Nthikira nkhaniyinso akuidziwa mwina alipo ena amene mungathenso kutithandiza kuti mukufuna mutakumana ndi afumuwa kuti muyankhulane nawo

amene tikukhala ku Blantyre amene tikukhala ku thyolo ku chiradzulu tiyeni timuthandize mwanayi ndi kuti tsogolo lake likhale lowala this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm nkhani yomvetsa chisoni ndi yonena kuti kwakonzedwa chiwembu chimene a alfred gangata akufuna kuchitiridwa komanso timothy mtambo a richard chimwendo banda akonza chiwembu ndi anyamata ena kunena kuti akathire petro bomu ku nyumba za anthu amenewa choncho amalawi ife a limpopo fm tafuna kulengeza kunena kuti pali chiwembu chimene a richard chimwendo banda akuchikonza

ndizomvetsa chisoni pamene amalawi ambiri akulira ndi umphawi akukulukutika ndi umphawi koma a richard chimwendo banda komanso president wa dziko la malawi akuchita benefit muja monena kuti pena ukakhala kumazifunsa kunena kuti kodi nchifukwa chani anthuwa alibe chisoni? A Malawi a president a dziko lino komanso a Richard Chimwendo Banda achita benefit pa ndalama zimene amakazitenga ku Reserve Bank ma currency ndalama zakunja zimene akuti zasowa zija anthuwa amazitenga ndikumakapangila ma black market business. amapangira black market business ndipo ndikuyankhula pano a president ndi a richard chimwendo banda apindula pogwiritsa ntchito ndalama imeneyi popeza ndalama yokwana 5 biliyoni pamene anthu anayamba kupanga ma demonstration ndi pamene zinthuzi zaululika chifukwa anthuwa anayesesa kunena kuti mwina zinthu ziyambe kuyendako bwino choncho 5 biliyoni ndimene apindula nayo a president ndi a richard chimwendo banda chifukwa chotenga forex ndikumakayigulisa pa black market pamene dziko likuvutika kunena kuti mdziko mukusowa forex zomvetsa chisoni a president a dziko lino atapita ku mzuzu sanalandiridwe anachoka ndi anthu m'magalimoto kuchoka ku lilongwe ndipo atafika atafika ku mzuzu anapeza anthu ku mzuzu kunalibe oti akachingamire ndiye chimene chinachitika ndi chonena kuti amene ali chairman akuyang'anira ku mzuzu chairman wa chipani wa ku mzuzu ameneyi anapita kumalo anapita ku half london komanso anapita ku green palace amenewa ndi malo amene amamwera mowa ndi kumene anakapeza azimayi ogulisa matupi mu chichewa chomveka bwino mahule amene anawapasa salu za mcp ndi kuakwezeka magalimoto ndi kumapita kukamulandira purezidenti wa dziko lino a purezidenti anthu amene anabwera kuzakulandirani aja ndi mahule anthu amene anabwera kuzakulandirani a president ndi mahule si anthu amene mitu yawo imakoka bwinobwino yani koma ndi mahule amene nawonso amafuna chokudya cha lero chimene amachinena a richard chimwendo banda ngati mmene adyera mavenda amwa tiyi wa chikondamoyo ku state house akatero mavenda aku mzuzu basi olo musazapangireso chitukuko alibe nazo ntchito kuteroko mmene mwadyesa lero muja ali bwino amene aja mavenda aku mzuzu muwasiye choncho kuteroko ulendo winaso a president mukamazapita ku mzuzu muzangoatengera ma freezes kuchoka ku lilongwe freezes wa ku lilongwe mavenda aku lilongwe mavenda aku mzuzu sakumziwa nde muzatengereso freezes wa ku lilongwe amuone kuti freezes wa ku lilongwe amaoneka bwanji muli bwanji mavenda nonse a mumsika wa mu mzuzu kapena tinene kuti mwatandala uli wasibweni mwatandala imwe wasi

nkhani yomvetsa chisoni kuchoka kuja kokamenyera ufulu ndikupita koma akusokoneza ma demonstration a edward kambanje ndi mmodzi wa anthu amene akupatsidwa ntchito yomatenga ndalama ndikumapita ndikumakapereka kwa anthu amene akonza ma demonstration ndi kumalepheresa ma demonstration i'm very disappointed uh, ndi akambanje i was taking mr kambanje as a gentleman koma mmene zafikiramu ndili okhumudwa kwambiri kunena kuti a edward kambanje amene anali mmodzi womenyera maufulu sindikudziwa kuti kumenyera maufuluku kumene kuku kwalowanso sataniki lero akambanje ndi amene akuyenda akamva kuti kwakuti kuli ma demonstration ku- iwo ndi amene akupita ndikumakagawa ndalama choncho inu aku Zomba mwati ma demonstration anu aliko lachinayi akambanjetu akhala akubwera kumeneko kuti akumane nanu nkuthekaso akasambwe muchenjere chifukwa afufuza kuti kodi akasambwe ndi ndani tikufuna tiapase ndalama kuti ma demonstration alephereke choncho a edward kambanje ndi mmodzi mwa anthu amene akupasidwa ndalama ndi chipani chija cha mcp kuti azilepheresa mademo mu dziko la malawi

ndale ndi nkhondo omwe amene timadya nawo mbale imodzi a edward kambanje lero ndi amene asanduka ogawa ndalama za ma demonstration pamene ndikufuna kutuluka mpulogalamu imeneyi ya nkhanga zaona ndikufuna amalawi ndikuziwiseni kunena kuti aosi aku Ndirande nawo anali mugulu lotenga nawo katundu mu chipiku anatenga mabelo a shuga awiri komanso anatenga katundu wina oti anthu amene anamangidwa aja anangoona kumangidwa aosiwanso akanakhala munthu mmodzinso wonena kuti amangidwe komanso wina amene anatenga nawo katundu anali a Constable Phiri this is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM koma mwina dinali ngozi moyo uno supanganika pomaliza pulogalamu ya nkhanga zaona ndimalize chonchi amalawi tinazanena kunena kuti aboma anachita recruit analemba anthu ntchito ku immigrations ndi cholinga chonena kuti anthu amenewa akayang'anire chisankho nkhani ndi yonena kuti madera amene akukayikamo a immigration akasakaniza anthu aku mtakataka anthu aku rwanda anthu aku zimbabwe ndi cholinga chonena kuti akasokoneze zisankho akaphunganyize zisankho. Choncho pali gulu la immigration limene lasankhidwa limene lidzatumizidwe m'madera amene mukachitikire chisankho komano akawasakaniza ndi anthu aja amene adzachoke ku Zimbabwe komanso ku Rwanda. Ndikaterenso pa madzulo ano munali ndine Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM.

ndalama zakuba ndalama yungochepa mphamvu kukhala ngati si kwacha ija
Ah, mwaswera bwanji chigawo cha kumadzulo amalawi nonse monga mudziwa chigawo cha kumamawa